Eh, n bɛ gindo kelen d'i ma kuranɛ kɔnɔ walahi bilahi n'i y'a kɛ ala b'i sɔn nafolo la ala b'i sɔn wari la taa ka na yɛrɛ t'a la fiyewu i mako bɛ wari de la i mako bɛ nafolo de la ka ala deli a la ala k'i sɔn ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ cɛ n bɛna gindo dɔ d'i ma ala ka kuranɛ kɔnɔ yaku a kɔrɔbɔ bilahi n kalina ala bonya na n'i y'a kɛ ala b'i sɔn ayi taa ka na yɛrɛ tɛ nin na fiyewu ala de ko an k'a deli a b'an jaabi o tuma na n bɛna ala deli dɔ d'i ma ala ka kuranɛ kɔnɔ yaku nafolo ko sira kan a ka teli kojugu o ye teliya dan ye i mago bɛ nafolo la a kɔrɔbɔ i mago b'a la ala k'i sɔn wari la k'i ka fantanya kɛlɛ k'i ka gɛlɛya kɛlɛ yaku a kɔrɔbɔ ayi siga tɛ nin na dɛ c'est-à-dire ka ala deli wariko la ala k'i sɔn sababu ka na i ka nafolo sɔrɔ yaku tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi maalankolonw de ye baara in tiɲɛ an bolo minnu bɛ fantanw nɛgɛn k'u ka wariw minɛ ka yatimɛw nɛgɛn k'u ka wariw minɛ olu de ye baara in tiɲɛ an bolo nɔntɛ bilahi yaku ka ala deli nafoloko la ala k'i sɔn a dalilu bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a kɛ a bi kɛ taa ka na t'a la danfɛn si tɛ yen min b'a sɔsɔ a bi faamuya o tuma na sura dɔ bi kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko suratul waki'a iza wakati sura i mako bi nafolo de la ka ala wele ala k'i sɔn nafolo la iza wakati de b'a kɛ yaku siga tɛ nin na dɛ cɛ o cɛ ye nin baara kɛ bilahi ala bi nafolo d'i ma siga foyi t'a la an dal'a la an y'a kɔrɔbɔ an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don n'i y'a kɛ ala b'i sɔn nafoloko sira kan iza wakati maa o maa y'a baara kɛ yaku hami banna o tuma ale baara an y'a nɔgɔya diɲɛ bɛɛ ma sabu ka d'a kan bɛɛ bɛ se ka baara kɛ o de kama a baara yaku an b'a kɛ mɔgɔw ye waa bi saba don nka i bɛ se ka waa tan duuru sara fɔlɔ an'i ka sɛden saba sɔngɔ waa kelen ni kɛmɛ seegin an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i kɛlen kɔ k'a dɔn n ye baara kɛ baara ɲɛna o tuma i b'i ka wari tɔ sara a ti tɛmɛ nin kan dɛ o tuma yaku baara in ye baara jɛlen nɔgɔ t'a la kɔnsekansi t'a la ala deli min don a ka teli o ye teliya dan ye n'i y'a kɛ nafoloko sira kan ala b'i sɔn a ye dɔnnibaaw ɲininka ko iza wakati bi mun kɛ a ye moriw ɲininka ko iza wakati ye mun ye ala ka kuranɛ kɔnɔ yaku fɔ n'i t'a dɔn nɔntɛ bilayi a bɛɛ b'a f'i ye ko nafolo sura don ayi siga tɛ nin na dɛ mɛ an bɛ don min na an bɛ tile min na moriya yɛlɛmana a tiɲɛna f'i bɛ maloya n'a ye yɛrɛyira donna a kɔnɔ yɛrɛ pibilisite aa yaku fɛnw donna an ka moriya kɔnɔ bi bilayi hɔrɔn den bi maloya n'a ye bi mɔgɔw de bɛ yen bi minnu bɛ yala wali duw wali sow wali mɔbiliw k'olu jira k'o kɛ imazi ye diɲɛ k'a ye ko anw de bɛ se o de la an ta ye nin ye an ye nin kɛ yaku nin tɛ moriya ye sa ne y'a f'i ye fini tɛ donfini tɛ mɔbilibaw tɛ etazibaw tɛ nin bɛɛ nkalon nin bɛɛ ka mana da aw ɲɛ na tiɲɛ ye min ye fantan nana baara la i fɛ a ye baara kɛ yaku ala sɔnna ala y'a dɛmɛ a ka baara ɲɛna o de ye moriya ye banabaatɔ nana i fɛ a man kɛnɛ a den man kɛnɛ i ye baara k'a ye ala sɔnna a kɛnɛyala o tuma tiɲɛ b'i bolo etazi ba kelen ka k'i bolo ah. mɔbili miliyɔn kelen ka k'i bolo ah. fantan ka na kunko la i fɛ ah. yaku n'i ma se a bɛɛ galo a bɛɛ galo o tuma na ne balimakɛ n balimamuso walahi garibukɛ t'i nɛgɛn ne t'i janfa n bɛ min dɔn n dala min na o de ye nin ye n b'a di diɲɛ bɛɛ ma iza wakati n'i mako bɛ nafolo la yaku na baara kɛ a bɛ ɲɛ ta kana t'a la o tuma baara in waa bi saba don nka i bɛ se ka waa tan ni duuru sara fɔlɔ an'i ka syɛ sɔngɔ waa kelen ni kɛmɛ seegin an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i kɛlen kɔ k'a dɔn n ye baara kɛ a ɲɛna i b'i ka wari tɔ sara

ala yɛrɛ de ko an ka tugu sababu nɔfɛ foyi tɛ yen sababu tɛ min na diɲɛ fɛn foyi tɛ yen sababu tɛ min na mɛ moriya bi ka taa ta cogoya min na n'an ma farati mɔgɔw bɛna siran a ɲɛ mɔgɔw bɛna ban a ye maa si tɛ a baara kɛ bilen n'i tɛ se min na kana maloya n'a ye a fɔ i tɛ se i bɛ se min na mɔgɔw dɛmɛ n'a ye yaku ne hakili la a banna o mɛ e bɛ se min na e tɛ se min na n'i yɛrɛ don a bɛɛ la aa i laban bɛ kɛ kamanagan ye dɛ n'i kɛla mori ye e ye baarakɛla ye yaku i tɛ se min na ni maa gɛrɛ b'a dɔn ni dɔ nana o kungo la i fɛ gɛrɛ o tigi la o k'i dɛmɛ n'o ala tɔgɔ ye n'o ismu ye i ka se k'o tigi dɛmɛ ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ ni ɲɔgɔn dɛmɛ banna moriya kɔnɔ yaku moriya tɛ maa kelen t'a bɛɛ dɔn e bɛ se dɔ la nin bɛ se dɔ la nin fana bɛ se dɔ la o tuma ni dɔ nana kungo la i fɛ n'i dɛsɛla i ɲɔgɔnna dɔ wele ka na o k'a tanda a la a bɛ fɔ nin de ma ko moriya mɛ don nataw la yaku an bɛna emisɔn sigi moriya yɛrɛ kan fɛn min don a nana cogo di a kan ka kɛ cogo di a ɲuman ye jumɛn ye a juguman ye jumɛn ye an bɛna emisɔn sigi a kan an b'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye o tuma ala k'an bɛn sababa ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala k'o kɛ alaya bonya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli